Beidh sé seo ar an scannán is cumhachtaí a rinne mé riamh. Níl aon áit anseo do finscéalta, ridirí i lonrach glóire ná scéalta uaisle. Bhí an fhírinne faoi chogaíocht mheánaoiseach difriúil, agus tá an fhírinne seo pianmhar. Taispeánann an stair gur uafáis is mó an duine ar an duine eile, Ar an drochuair, is é an duine eile. Chonaiceamar é seo sa 20ú haois, sna campaí, sna sráidbhailte síochánta, ar shráideanna na cathrach, agus thar aon rud eile i súile na ndaoine a chuaigh tríd ifreann an Dara Cogadh Domhanda. Ba thréimhse í an mheánaois ina raibh rudaí den sórt sin ag tarlú freisin. Ach ní raibh dlí, ní raibh rialacha, ní raibh finnéithe ann, ní raibh ann ach cumhacht agus foréigean, agus bhí an ceart ag na daoine a bhí aige sin rud ar bith a dhéanamh leis. Bhí daoine fiáin agus, thar aon rud eile, ocras orthu. Inseoidh an scannán seo faoi conas a bhí an t-ifreann a lean arm. Más maith leat m'obair, fág síntiús ionas nach gcaillfidh tú mo chuid ábhar eile. Buí leis seo, fásaim mo chainéal freisin. Go raibh maith agat go mór agus tá fáilte romhat féachaint. Ní raibh rabhadh, ní raibh clog, ní raibh arm, ní raibh tarrtháil. Ar dtús ní raibh ach deatach. ansin scread agus ansin ifreann. Níor cheistigh námha an t-ainm. Níor fhéach siad cé a bhí sean, cé a bhí ina leanbh, cé a bhí ag guí trócaire. Bhris siad isteach i dtithe le claimhte agus le tine. Tharraing siad mná faoina gcuid gruaige. Bhagair siad seanóirí go dtí nach raibh siad ag gluaiseacht a thuilleadh. Chaith siad leanaí isteach sa tine mar aon le féar agus níor tháinig aon duine chun cabhrú. Sa scannán seo insimid cad a tharla i ndáirire nuair a rinne arm eachtrach ionradh ar shráidbhaile. Conas a dhóigh siad tithe, a thóg siad bia, a mharaigh agus a éignigh siad, conas a ghabh siad daoine cosúil le beithígh agus a tharraing siad iad ar shlabhraí, conas nár fágadh ach luaithreach agus ciúnas ina dhiaidh sin. Ní raibh ballaí ní raibh geataí, ní raibh gardaí ag an sráidbhaile sa mheánaois. Bhí sé cosúil le créacht oscailte, sínte idir foraoisí, páirceanna agus láib. Más mian le duine éigin teacht isteach, thiocfadh sé isteach. Más mian le duine éigin rud éigin a thógáil, thógfadh sé. más mian le duine éigin a mharú, ní raibh aon duine ann chun cosc a chur air. Bhí ionradh níos minice ná mar a cheapfá. Ní raibh siad seo ach cogaí móra ríthe agus prionsaí. Bhí na céadta ionradh beag foréigneach gan cogadh a fhógairt gan rabhadh. Uaireanta ba arm eachtrach a bhí caillte agus a bhí ag teastáil bia. Uaireanta bhí sé ina bhanna de bhradaithe a theith ón bhforaois roimh an ngeimhreadh. Uaireanta bhí sé ina lucht saighdiúra nach bhfuair a gcuid pá agus tháinig siad chun é a bhailiú. Don fheirmeoir ní raibh aon difríocht ann. Nuair a chonaic sé eachtranaigh le sleánna ar an gcnoic, níor smaoinigh sé an raibh siad ina naimhde nó ina gcairde. Bhí a fhios aige rud amháin, ní raibh a sráidbhaile ann a thuilleadh. Ní go fisiciúil fós, ach sa chroí, bhí sé básaithe cheana féin. Sa Pholainn, go háirithe san Oirthear, Bhí ionradh na Tatar chomh minic sin gur múineadh do leanaí éisteacht le fuaim na n-adharc. Múineadh dóibh, má chonaic siad deatach taobh thiar den fhoraois, nach raibh cead acu ceist a chur ar a máthair. Bhí orthu rith. Cá háit? Ní fios. Ach amháin níos faide ón mbaile.

agus uaireanta fiú prionsaí ón tír chéanna, ag troid eatarthu féin agus ag creachadh gach rud a bhí ina mbealach. Agus bhí sé i gcónaí mar an gcéanna. Tráthnóna bhí sé fós ciúin. Bhí duine éigin ag beathú na muc. Bhí duine éigin ag ceangal cruach. Bhí duine éigin ag bainne an bhó. Agus san oíche ní raibh aon rud ann ach scread, tine agus fuaim adhmad a bhí ag briseadh. Ní raibh arm. ní raibh armúr, ní raibh eolas ag na feirmeoirí ar a raibh ag tarlú. Ní raibh nuachtáin. Ní raibh teachtairí, ní raibh ordaithe ann. Is minic nach raibh fhios acu fiú go raibh cogadh ar siúl. Níor fhoghlaim siad é ach nuair a tháinig an cogadh isteach ina seomra. Ní raibh aon difríocht ann freisin, an raibh sé sa 13ú, 14ú, nó 15ú haois. Bhí an sráidbhaile i gcónaí ar an nasc is laige. Bhí sé cosúil le mála gráin ar an mbóthar. D'fhéadfadh aon duine stad agus dornán a thógáil. Agus níor iarr aon duine cead. Do go leor feirmeoirí, ní raibh an saol faoi obair ach faoi mhaireachtáil go dtí an t-ionradh is gaire. Mar an té a mhair ceann amháin, bhí a fhios aige go dtiocfadh ceann eile, agus nach bhféadfaí ullmhú, nach bhféadfaí éalú, nach bhféadfaí muinín a bheith ag aon duine, mar dá mbeadh fiú duine ann a theastaigh uaidh cabhrú, ní bheadh sé in am. Bhí nós ann a cuireadh ar aghaidh i gcomhrá idir seanóirí. Nuair a fheiceann tú marcach, ná féach ar a shúile, ná labhair, ná rith, ná scread. Cuir do lámha le chéile mar a dhéanfá chun guí. Cuir do shúile síos agus seas. Uaireanta rachaidh sí thart, agus uaireanta ní rachaidh. Bhí an sráidbhaile ina theach dóibh siúd nach raibh aon smacht acu ar rud ar bith. Níor roghnaigh siad rialóirí níor chinn siad ar chogadh, níor thuig siad polaitíocht, ach bhí siad i gcónaí ag íoc an praghas is airde. Sa scannán seo, fillfimid ar na chuimhneacháin sin nuair nach raibh an comharsa ag teacht isteach sa teach, ach an namhaid, nuair nach raibh an t-aon fhuaim ach bord briste, Caoineadh mná agus capaill ag rith. Taispeánfaimid cad a tharla i ndáiríre nuair nach raibh an cogadh ar siúl ar pháirceanna catha. Agus sa seomra, sa sciobal agus i gcroí an fheirmeora, thosaigh gach rud le comhrá. Ach ní ó neamh. Ní ó thintreach. Ní ó bháisteach. Ní ó aingeal. Bhí an comhartha talmhaí, simplí, deatach foirgnimh. Uaireanta ní raibh ann ach colún dorcha i gcoinne an spéir. Uaireanta bhí boladh féir dóite ag an ngaoth ar feadh mílte. Agus uaireanta ní raibh aon rud ann ach ciúnas a tháinig go tobann neamhghnách. Ní raibh túir faire, ballaí ná córas foláirimh ag na sráidbhailte. Níor bhuail aon duine clog mar ní raibh aon chlog ann. Ní raibh ag an bhfeirmeoir ach súile, cluasa agus cad a dúirt na seanóirí. An chéad duine a chonaic rud éigin, bhí sé de ghnáth taobh thiar den scioból, nó ag filleadh ón bpáirc, ag iompar cruach. Stad sé, chuir sé a lámh ar a mhullach agus d'fhéach sé ar líne na foraoise, ar an gcnoic, ar an spéir. Agus ansin rith sé. Níor scread sé mar bhí a fhios aige go raibh screadaíl cheana féin mall. Sa teach bhí duine éigin ag críochnú an sorn. Bhí leanbh ag caoineadh, bhí sicín ag piocadh gráin, agus ansin rith duine isteach le haghaidh distorted le eagla, agus dúirt sé focal amháin, nó fiú nach raibh am aige rud ar bith a rá. Bhí a anál go leor, mar bhí a fhios ag gach duine cheana féin. Níor thosaigh an t-ionradh le fuaim. Thosaigh sé cosúil le stoirm a bhí ag teacht ó taobh thiar de na crainn. Ar dtús, bhraith tú an brú, an teannas san aer. Thosaigh daoine ag rith, ach ní raibh a fhios acu fós cá háit. Bhí máithreacha ag lorg leanaí, bhí seanóirí ag lorg bataí, cé nach raibh a fhios acu cén fáth. Bhí fir ag glacadh scine, corrán, forcanna. Ní le súil le troid ach le frithghníomh. Bhraith ainmhithe é seo níos luaithe ná daoine. Bhí capaill ag seitreach go neamhshuaimhneach, bhí madraí ag tafann agus ag éirí ciúin. Go tobann bhí cearca ag scréachaíl sna neadacha agus bhí bó ar tí a bheith ciúin. mar a bheadh gach rud sa sráidbhaile seo ar an eolas go raibh rud éigin ag teacht. Bhí daoine ann freisin a d'fhéach ach ar an spéir, ní chun Dia a lorg, ach chun ceist a chur air, an mbeidh gach rud caillte arís, an mbeidh orthu tosú arís ó thús, agus an mbeidh aon duine eile ag teacht. I roinnt sráidbhailte rinne daoine iarracht éalú, ach cá háit? Bhí an foraois gar, ach fuar, lán le madraí fiáine agus láib. Bhí an t-uisce san abhainn ródhomhain do leanaí agus bhí na bóithre ann a raibh na hionróirí ag taisteal orthu. Bhí éalú cosúil le cluiche dísle le cinniúint. Chaith tú é agus rinne tú guí go mbeadh do theaghlach neamh-inchreidte. Uaireanta níor thosaigh an t-ionradh le scread ach le fuaim na n-adharc. buille rithimeach ar an talamh. Ar dtús, tosaigh i bhfad i gcéin, ansin níos gaire agus níos gaire, agus ansin ní raibh aon am ann chun rudaí a phacáil, chun slán a fhágáil, chun rud ar bith. Uaireanta tháinig siad ar shiúl na gcos freisin. le bataí, le sleánna, le tóirsí. Bocht, ocras, gan armúr ach níos contúirtí ná iad siúd i clogaid. Mar an dream nach bhfuil rud ar bith acu, is iad is foréigní. Ní dhéanann siad creachadh chun fáil. Creachann siad mar go bhfuil fuath acu. mar gur mian leo a scrios, mar gur mian leo féachaint ar an tine. Shíl roinnt leanaí gur cluiche a bhí ann, gur bhí a máthair ag scréachaíl as néaróg, nach raibh sé fíor, nach dtarlódh aon rud dona, agus ansin ní raibh aon cheisteanna acu a thuilleadh, mar go raibh gach rud ag tarlú róghasta. Ní raibh an t-ionradh ina chogadh. Is cath orduithe, éide, tactics é cogadh. Is chaos ainmhithe, fiáin, gan stad é ionradh. Is bás sa foirm is salach é. Is ocras é a tháinig le claimhte. Is geimhreadh é a tháinig i lár an tsamhraidh. Agus ní raibh aon difríocht ann cé chomh mór is a bhí an sráidbhaile. Cibé an raibh cúig tithe ann nó tríocha. Bhí scioból amháin ag cumailt. Geata amháin gan glas. Tine amháin sa sorn. Bhí sé go leor go raibh rud éigin ag duine éigin, agus theastaigh rud éigin ó dhuine eile. Mar sin a thosaigh an deireadh. Ní i rith an lae, ní san oíche, ach sa chuimhneachán uafásach amháin sin nuair a chonaic duine éigin an deatach ar dtúis. Ní amháin claimhte, tine agus bás an t-ionradh ach lámha freisin. Lámha a bhí ag tochailt i saol daoine eile, mar a bheadh beincfear as scioból. Thóg siad gach rud a d'fhéadfaí a iompar agus gach rud a raibh aon luach air. Ach don fheirmeoir Bhí luach ag gach rud. Nuair a tháinig an námhaid isteach sa sráidbhaile, níor lorg siad ór, níor lorg siad seod, taiscí, doiciméid, chuaigh siad isteach sa teach agus d'fhéach siad, d'fhéach siad ar photaí, arán, tua, buicéad uisce agus thóg siad é. Thóg siad bia. B'é sin an chéad sprioc. Arán ón sorn, saill ón díon, iasc triomaithe, oinniúin, luibheanna, grán, gach rud a d'fhéadfaí a ithe nó a dhíol. Thóg siad fiú scamháin thirim. picilte, feoil le péisteanna. Don saighdiúir ná don bhradach ocrach ní raibh rud ar bith a chaillfí. Bhris siad isteach i seomraí agus i gclóis. Chuaigh siad díreach chuig an sciobal. Thóg siad grán, mála tar éis mála, dhoirt siad é ar chanbhás agus cheangail siad é i bpacáistí. Ansin capaill, má bhí siad ann, agus ba, má bhí siad beo fós. Bhí muca ag scréachail go hard, á dtarraingt faoina gcosa. Bhí cearca á gcaitheamh isteach i gcúpla bairille. Thóg siad gach rud. Ansin thóg siad uirlisí, tuanna, casúir, sluaistí, corráin, scine, fiú buicéid, spúnóga adhmaid, miasa, cannaí uisce, fáinní bairille. Má bhí rud éigin miotail, is amhlaidh is fearr, má bhí an t-ádh, rinne siad gach iarracht, chun ní hamháin tithe ach freisin an deis a thógáil a scriosadh. Dhóigh siad uirlisí nach raibh oiriúnach. Dhóigh siad éadaí nach raibh uathu. Dhóigh siad fiú deilbh agus croiseanna, uaireanta á gcosaint roimhe sin lena mbróg. ní ar son reiligiún ach toisc gur chreid an feirmeoir, cé go raibh Dia ina thost, go raibh sé ag faire ar a lot. Mar sin, léirigh siad dó go bhféadfaidís spíonadh ina aghaidh. Bhí roinnt leanaí ina seasamh ag gol, ag féachaint ar a gcliabhán á dhó. Bhí roinnt mná ag léim isteach sa tine mar go raibh a naíonán istigh ann. Bhí roinnt fir ag iarraidh an teach a shábháil. Ach cad is féidir a dhéanamh nuair a chinneann aon lasair do shaol ar fad? Bhí go leor feirmeoirí ag tógáil tithe ar feadh na mblianta. Bhailigh siad adhmad ón bhforaois rinne siad cré, chuir siad díon tuí lámhcheangailte orthu. Rinne siad gach rud iad féin, lena lámha féin, agus ansin scrios duine éigin nach raibh aithne acu orthu i gceann nóiméad é. Ní toisc go raibh air. Toisc gur theastaigh uaidh. Uaireanta d'fhág siad aon teachín, ní ar son trua. Ionas go bhféadfadh an té a tháinig slán an cuid eile ar fad a fheiceáil. Ionas go mbeadh fhios aige go raibh sé ag maireachtáil chun cuimhneamh. Uaireanta nuair a chríochnaigh siad dó, shuigh siad cois tine agus d'ith siad den arán a ghoid siad díreach le gáire i measc an luatha, i measc an deataigh, i measc an éadóchais. D'fhéach siad ar an tine agus bhraith siad mar dhiaga, mar sin a bhí an chumhacht ar an bhfeirmeoir. Ní raibh gá le foraitheanta cúirteanna ná cánacha, bhí lasair amháin go leor. Níor fuair gach duine bás. Níor fan gach duine ina n-áit. Tógadh cuid acu díreach. Ruaigeadh as tithe, ceangailte, caite ar chairteanna nó ceangailte le capaill agus tógtha ar shiúl. cosúil le caoirigh, cosúil le adhmad, cosúil le hearraí. Ba é sin an dara aghaidh den ionradh. An chéad cheann is ea an tine, agus an dara ceann na slabhraí. Níor tógadh ach na daoine óga agus láidre i gcónaí. Tógadh an té a d'fhéadfaí a fháil, an té a d'fhéadfaí a ghabháil, an té a bhí ag análú fós agus a bhí in ann siúl. Cailíní, buachaillí, mná, páistí, seanóirí. Is sclábhaí é sclábhaí. Is féidir leis adhmad a iompar. Is féidir leis bainne a bhaint. is féidir leis freastal, agus mura féidir leis, is féidir é a dhíol nó a mharú. Ba iad na Tataraigh an ceann ba cháiliúla. Chuir a n-ionradh uafás ón Małopolska go dtí an Rúis. Tháinig siad cosúil le stoirm, agus d'imigh siad cosúil le scáth. ach d'fhág siad leapacha folamh, tithe folamh, suíochán folamh, ag an mbord. Thóg siad daoine go measúil i ngrúpaí deich, uaireanta céadta ó aon turas. Cheangail siad iad faoin muineál, uaireanta faoi na cosa, á dtarraingt, á mbualadh. Ocras. Fuair roinnt bás ar an mbealach. Fágadh cuid acu ar an mbóthar, cosúil le madraí marbha. Ach ní amháin na Tataraigh. Thóg Liúteánaigh, Rúisigh, Ungáirigh, fiú tiarnaí Polannacha iad, nuair a bhí siad ag iarraidh a neart a thaispeáint dá gcomharsana. Tógadh feirmeoirí ó shráidbhailte eachtracha agus cuireadh iallach orthu obair gan conradh, gan íocaíocht, gan dlí. Chuaigh na mná a fuadaíodh isteach sna tithe, ní mar sheirbhísigh ach mar bhréagáin. Bhí roinnt acu a rug leanaí nach raibh aithne acu ar a sráidbhaile riamh, ná ainm a n-athar. Chuaigh cuid acu ar iarraidh go deo, mar nach raibh siad ann riamh. Ba iad na páistí an ceann ba luachmhaire, éasca le hiompar, géilliúil ó eagla, in ann obair, glanadh, uisce a iompar, saol sclábhaí. Agus má rinne siad ceannairc, bualadh iad, agus má bhí siad rólag, fágadh iad. D'fhéadfadh feirmeoir a tháinig slán ón ionradh agus nár fuair bás níos mó ná a shaol a chailleadh. D'fhéadfadh sé a theaghlach ar fad a chailleadh. mar is é bás a chiallaíonn imithe láithreach, ach is éard atá i gceist le tógáil ná maireachtáil leis an gceist cá bhfuil siad. An bhfuil siad beo, an cuimhin leo fós, an dtiocfaidh siad ar ais riamh? Ba iad na slánta ba mheasa. Ní iad siúd a bhí lán de focail, ach iad siúd nach raibh ann. Mar is minic a tharla gach rud i gcruachás. Ní raibh am ag an máthair an leanbh a chnagadh. Ní raibh am ag an athair glaoch, Rith! Tógadh iad ón bpáirc, ón seomra, ón bhfocal. Uaireanta rith na páistí i ndiaidh an charair ag glaoch ar a máthair. Uaireanta rinne na mná a gcuid gruaige a stróiceadh, ag féachaint ar an bhfear ag dul ar shiúl thar an bhforaois. Uaireanta rinne an t-athair seanóir ag dreapadh ar an talamh chun cos an linbh a ghabháil. ach ní raibh aon rud le déanamh. Bhí sé ródhéanach. Ansin díoladh iad ag na margaí cosúil le beostoc. Dúirt siad leo, láidir, óg, ciúin, frithsheasmhach, mí-oiriúnach le húsáid. Ina súile ní raibh ainmneacha acu a thuilleadh. ach luach. D'fhill cuid acu tar éis blianta, scriosta, tuirseach, ciúin, ní raibh aithne acu ar a sráidbhaile agus ní raibh aithne ag an sráidbhaile orthu. Níor fhill cuid eile riamh agus níor fhoghlaim siad riamh an raibh a dteach fós ann, An raibh duine éigin ag fanacht? An raibh duine éigin ag lasadh coinnle? Ní hamháin bás a naíonraí, ach freisin scaradh, éadóchas, post tar éis imeacht. Agus an mothú amháin sin, ba an feirmeoir ba mhó fuath. Neamhinniúlacht. Don fear, bhí coca ina bhás, don bhean, rud níos measa, rud nár labhair éinne faoi ina dhiaidh sin, mar ní raibh sé oiriúnach, mar bhí sé róphianmhar, mar bhí an náire níos mó ná an t-eagla. Nuair a chuaigh an namhaid isteach sa sráidbhaile, ní raibh air seoda a lorg. Bhí a fhios aige go raibh an chruálacht is mó ag fanacht sa seomra, áit a raibh an bhean ina suí, leis an leanbh ina lámha nó le cosa loma, mar ní raibh am aici rith. Ní raibh aon áit ag na mná le dul i bhfolach. Ní raibh seomraí, íslí, doirse ceilte acu. Ní raibh airm acu, Ní raibh neart acu, ní raibh seans acu. Bhí siad ina n-aonar leis an máthair, leis an gcailín, leis an iníon. Ní raibh sé faoi mhian, ní raibh sé faoi ghrá, faoi ghearradh. Ba é seo díoltas, ba é seo taispeántas de neart. Ba é seo bealach chun anam an tsráidbhaile ar fad a bhriseadh. Tógadh iad le forneart sna seomraí, sna stáblaí, sna hallaí, os comhair na bpáistí. Uaireanta in aice le fear céile marbh, uaireanta in aice le hathair ceangailte, uaireanta ceann i ndiaidh a chéile. bhí cuid acu ina dtost. Ní toisc nach raibh siad ag iarraidh screadaíl, ach toisc go raibh a nguth briste acu i bhfad ó shin. Tar éis gach rud, ní raibh aon rud ann. Ní raibh ceartas ann, ní raibh trua ann, ní raibh aon duine a thiocfadh agus a déarfadh, ní do locht é. Ní raibh ach tost agus amharc agus ceisteanna whispered. Cén fáth go bhfuil sí beo agus fuair daoine eile bás? I roinnt sráidbhailte rinne na mná iad féin bás a lorg. Chuaigh siad isteach sa tine, báthadh iad san abhainn, ghearr siad a gcuid bráid, agus d'fhág siad ar an doras iad mar chomhartha nach raibh siad ann a thuilleadh. Bhí roinnt acu a d'iompair cuimhne ar feadh a saoil, lochtanna, leanbh nó an t-eagla nach raibh codladh riamh. Bhí siad i gcónaí ag éisteacht. Bhí siad i gcónaí ag codladh le scian faoin mata. Bhí siad i gcónaí ag casadh a n-amharc ar shiúl nuair a chuala siad cnag ar chosa. Uaireanta tháinig an t-earrach. Bhí an ghrian ag téamh arís. Bhí an chruithneacht ag fás arís sa pháirc. ach bhí siad fós sa nóiméad sin, mar is féidir leis an gcorp a leigheas, ach ní féidir leis an anam i gcónaí. Agus b'é sin an pionós ba mhó. Ní toisc gur scrios siad an teach, ní toisc gur thóg siad an leanbh, ach toisc gur fhág siad beo í agus d'iarr siad uirthi maireachtáil leis an saol sin. Le linn ionraí, bhí na páistí imithe níos tapúla ná an deataigh ó simléir. Ní toisc gur rith siad is tapúla, ach toisc nach raibh aon duine in ann iad a shábháil. Ní raibh siad in ann iad a cheilt, ní raibh siad in ann iad a chosaint. Ní raibh aon áit ann. Fuair roinnt páistí bás ar dtús mar bhí siad is gaire don doras, mar a bhí siad ag gol ó ocras, mar a thit siad nuair a rinne a máthair iarracht rith. uaireanta rith siad díreach faoi an claíomh, mar ní raibh siad ag tuiscint go raibh deireadh a saol ag tarlú. Fágadh cinn eile mar chreach, ní chun iad a shábháil ach chun iad a úsáid. Mar sclábhaithe. Mar sheirbhísigh. nó mar earraí. Bhí siad níos luachmhaire ná bó sean, mar d'fhéadfaí leanbh a thógáil suas, a mhúnlú, a bhriseadh, agus a dhíol arís cosúil le pota cré. Uaireanta ní raibh na páistí ag fáil bháis ná ag dul ar iarraidh. D'fhan siad díreach ina seasamh idir na mairbh, lena súile ar oscailt go leathan, lena lámha ardaithe chun na spéartha, mar dá mba mhaith leo an t-am a chasadh ar ais. Ní raibh cuid acu ag gol ar chor ar bith mar ní raibh a fhios acu conas. Dúnta ionnta féin cuachta suas, níor bhog siad ar feadh uaireanta, cosúil le clocha i measc an luaith. Uaireanta d'fhág an namhaid páistí d'aon ghnó, chun féachaint ar a tuismitheoirí ag fáil bháis, chun fás suas le heagla nach raibh caillte riamh, mar ba arm é sin nach bhféadfaí a mhúnlú as iarann. Eagla a tharchuirtear trí ghlúnta. Uaireanta fuarthas páistí tar éis laethanta sna híoslaigh sna poill a cuireadh faoin talamh, lena bolg tarraingthe isteach, lena súile báite ó ocras, lena mbéil dúnta ar phíosa éadach a bhí ceaptha iad a chur ina dtost, agus uaireanta ní raibh siad ann ar chor ar bith. Dhúisigh an mháthair i dteach dóite. Níor chuala sí caoineadh, ní fhaca sí rud ar bith, agus ansin bhí a fhios aici nach raibh am aici. Níor phill na daoine a tháinig slán ar an óige mar ní raibh rud ar bith ann le filleadh. Bhí an cluiche ceil agus feic i gcónaí ceangailte le scréachaíl, rith le rith, agus whispered leis an bhfíric go raibh ort a bheith ciúin mar ní raibh an namhaid imithe fós. D'fhás roinnt páistí suas i dtost. Níor labhair siad ar feadh na mblianta. Bhí eagla orthu roimh an deataigh. Bhí eagla orthu roimh na capaill. Bhí eagla orthu roimh an tine. Ní raibh muinín acu as duine ar bith. Fiú a máthair. Mar ina súile bhí an domhan stoptha a bheith ina áit inar féidir leat a bheith sábháilte. Uaireanta rinne duine éigin iarracht iad a mhíniú. Dúirt sé, Is cogadh é seo, seo mar a tharlaíonn sé, caithfidh tú dearmad a dhéanamh. Ach conas is féidir le leanbh dearmad a dhéanamh ar mháthair a fuair bás agus é ag coinneáil a lámha. Conas is féidir leis dearmad a dhéanamh ar an deataigh a dhóigh a scornach? Conas is féidir leis dearmad a dhéanamh ar dheartháir a thóg marcach le féasóg dhubh? Ní dhearna siad dearmad. D'iompar siad é ionta féin ar feadh a saoil. Agus nuair a bhí leanaí acu féin, d'fhéach siad orthu le heagla, mar bhí a fhios acu gur féidir leis an domhan iad a thógáil ar shiúil i gceann nóiméid. Níor rith gach duine Níor thit gach duine ar a nglúine. Níor chuir gach duine iad féin faoin mbord agus d'iarr siad ar mhíorúilt. Bhí daoine ann a thóg forcanna, a ghlac tua chun adhmad a ghearradh, a sheas ag an doras agus a dúirt Ní thiocfaidh tú isteach. Ach ní raibh sé seo ina chomhrac. Ba é seo marú. Ní raibh armúr ag an bhfeirmeoir. Ní raibh claimhte aige. Ní raibh sciath ná oiliúint aige. Ní raibh aige ach a lámha agus gach rud a bhí tógtha aige le blianta. Uaireanta rinne an sráidbhaile iarracht é féin a chosaint.

Ní raibh luach straitéiseach aige, ní raibh brí leis. Uaireanta chuala an feirmeoir, Is é seo do thalamh, is tusa a shaothraíonn é, is tusa a chosnaíonn é. Conas a chosnódh sé é? Le forc, le paidir, le corp linbh. Uaireanta tar éis ionradh thiocfadh an bailitheoir cánach agus déarfadh sé, Tá a fhios agam gur ionsaíodh sibh, ach tá an deachú dlite. Uaireanta bhagair sé fiú mura n-íocfaidís go gcaithfí leo mar reibiliúnaigh, mar gadaí, mar dhaoine nach raibh meas acu ar an dlí. Ach cé a bhí meas ar dhlí an fheirmeora? Nuair a bhí an sráidbhaile ina lasracha, bhí an t-údarás ina thost. Nuair a ghlaoigh an sráidbhaile, níor chuala éinne. Nuair a rinne an sráidbhaile achainí, ní raibh éinne ann. Ba leis an feirmeoir an Stát. Ach ní raibh an Stát riamh leis an feirmeoir. Tar éis an ionradh, ní raibh deireadh an domhain ann. Níor bhris an spéir. Níor stad an t-am. Tháinig an mhaidin. An ceann céanna le haon cheann eile. ach níos ciúine agus níos folamh. An sráidbhaile a bhí beo inné, ní raibh sé ag análú inniu. Ní raibh capall ag ríomh. Ní raibh coileach ag glaoch. Ní raibh seanfhear ag casacht ag an tine. ach deatach ag ardú os cionn na luaithreach, agus tost, mar dá mba rud é go raibh an talamh stopta ag iarraidh rud ar bith a rá. Tháinig na daoine a tháinig slán amach go mall ó na poill, ó na trinsí faoi na coirp, le faitíos ina súile agus a lámha ar a gcroíthe, mar dá mba rud é go raibh eagla orthu go dtiocfadh a namhaid ar ais. Shiúil siad idir na fothracha. ag féachaint ar na háiteanna a bhí ina dteach tráth. Anois ní raibh fiú rian d'áirse ann. Bhí an talamh dubh. Ní ó thorthúlacht, ó dhó. Ní raibh díonta ann. Bhí na ballaí ina luí mar chnámha. Bhí féar ag eitilt san aer. Ainmhithe stróicthe, liata. Má tháinig aon cheann slán, bhí siad ag corraí gan sprioc. Ocras, dall, ar mire. Ar an gclós bhí miasa, spúnóga adhmaid briste, buicéad droim ar ais, brógaí leanaí, píosa de ghúna máthar, fuinseog, agus i measc seo go léir, daoine nach raibh ag gol mar ní raibh neart acu a thuilleadh. Ní raibh an feirmeoir ag smaoineamh ach an raibh duine ar bith eile beo. An raibh a bhean slán? An bhféadfadh an leanbh a bheith i bhfolach áit éigin? An bhfaca éinne cad a tharla don chomharsa? Ní raibh éinne ag caint. Ní toisc nach raibh siad ag iarraidh, ach toisc nach raibh an teanga ag coinneáil suas leis an gcroí. Mar conas a chuirfeá síos ar an méid a tharla díreach. Bhí roinnt coirp fós ag múchadh. Bhí cinn eile clúdaithe le fuinseog cheana féin. Bhí cinn stróicthe, cinn dóite go cnámh, cinn scaipthe mar dá mba rud é go raibh duine éigin á caitheamh le dímheas. Bhí daoine ann a ghlinneáil agus a mhallachtú Dé. Bhí daoine ann a dúirt go ciúin, 'Cén fáth? Agus bhí daoine ann nach ndúirt tada, ach thosaigh siad ag tochailt leis na lámha lom sa talamh, ag lorg ar a laghad aon rud a chuirfeadh i gcuimhne teach. uaireanta d'éirigh leo rud éigin eile a fháil. Mála le beagán grán, leath slisne aráin san fuinseog, scian píosa rópa, leanbh a tháinig slán mar bhí sé ina chodladh faoin mbinse, seanfhear a bhí ag análú fós, cé nach raibh éinne ag tuiscint conas, ach fiú dá mba rud é go raibh rud éigin fágtha, ní raibh a fhios cén fáth. Mar teach, ballaí, is daoine iad. Is cuimhní iad. Is áit í ina bhfilleann tú tar éis obair. agus anois ní raibh aon áit le filleadh. Ní raibh éinne ann. Bhí an sráidbhaile tar éis an ionraidh cosúil le reilg, ach gan crois, gan tuamaí, gan paidir, ach leis an rud is measa, leis na daoine beo a bhí le maireachtáil ar aghaidh, agus is é sin an rud ba mhó a ghortaigh. Ní an rud go raibh gach rud imithe, ach go raibh ann na daoine a chonaic é. Ní raibh gach duine a tháinig slán láidir. Ní raibh gach duine a fuair bás lag. Ní raibh maireachtáil mar duais. Ní raibh sé cóir. Ní raibh brí leis. Ba thimpiste é. Cinniúint. Cosán nár shiúil tú. Doras a dhún tú. Leanbh a chodail sa chúinne in ionad rith amach ar an mbóthar? Ní raibh na daoine a d'fhan ag mothú mar buaiteoirí, bhraith siad folamh mar dá mba rud é go raibh an saol a bhí ar eolas acu curtha amach agus caite isteach sa tine mar aon leis na bíomaí. Agus cé go raibh siad ag análú, ag siúl, ag caint, bhí rud éigin iontu marbh cheana féin. Dúirt daoine níos déanaí, 'Bhí an t-ádh orthu. Ach ní raibh sé sin mar ádh, bhí sé mar mhallacht. mar bhí orthu maireachtáil leis an méid a chonaic siad, leis an méid a bhraith siad, leis an méid nach bhféadfadh siad a insint d'éinne arís. Bhí an sráidbhaile ag tosú ón tús. Gan uirlisí, gan grán, gan ainmhithe, gan bíomaí. Bhailigh na daoine a bhain cré lena lámha lom. Thóg siad ballaí le láib agus tuí. Chuaigh siad go dtí an foraois chun adhmad a fháil, cé go raibh an talamh fós ag dó ó thine. Níor chuir siad ceist faoi phlean. Níor chuir siad ceist faoi thodhchaí. rinne siad díreach an rud a rinne siad i gcónaí. Rinne siad iarracht maireachtáil, ach ní raibh éinne ag caint faoi os ard. Níor inis siad do na páistí cad a tharla. Níor scríobh na croiniceoirí faoi. níor luaigh siad é i seanmóirí, mar b'é sin an fhírinne nár theastaigh ó éinne a fháil amach. An ceann nach n-oirfeadh don stair mhór de ríthe agus cathanna. Ach fós féin ba stair fhíor í. Stair daoine nach raibh claíomh orthu riamh, nach raibh cinneadh cogaidh acu, nach raibh mallacht ar an údarás, nach raibh ag béicíl ar cheartas, nach raibh litreacha á scríobh, ach a rinne an rud a rinne siad. Bhí siad beo i gcónaí, cé nach raibh éinne ag déanamh éasca dóibh. Sin é an fáth nach raibh maireachtáil mar éadail, ní raibh mar ghlóir, ní raibh mar bronntanas ó Dhia. Ba mhíorúilt é. Míorúilt salach, ciúin, ag gol, bunaithe ar chneácha, fuinseog agus folús. Agus is é sin an fáth gur fiú labhairt faoi, mar ní chuimhin leis an domhan leo siúd a tháinig slán go ciúin, agus is iad sin a bhí mar aghaidh fíor na meánaoise. Ní ridire ní rí, ní naomh. An feirmeoir a d'fhéach ar an deatach. Agus fós féin níor chas sé a shúil. Go raibh maith agat as éisteacht. Spreagaim tú chun lámh suas a fhágáil agus síntiús a dhéanamh. Agus más mian leat go bhfásfaidh mo chainéal níos tapúla fós, spreagaim tú chun cliceáil ar an gcnaipe tacaíochta thíos. Go raibh maith agat.